Shapi wọ shapi wọ o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu akụkọ a bụ banyere amamihe mmadụ inwe amamihe n'ihi na amamihe dị oke mkpa na ndụ mmadụ o nwere otu obodo a na-akpọ Orimango N'ime obodo a, o nwere otu eze bụ ezigbo mmadụ. Eze a nụtara nwaada mma bụ nwunye ya. Ya na nwunye ya mụtara otu ọmarịcha nwa a na-akpọ achala ugo. Nwa eze a, ada eze a mara ezigbote mma nke ukwuu, na-acha ka apụ n'anwụ. Mgbe adaeze na-etolite, O ruo mgbe ọ ga-eji wee nụ di mana ndị di na-abịara adaeze adaeze na-aghọ di si na ọ chọrọ na ọ chọrọ onye ga-eji ehi wee bịakwute ya na ọ bụ onye ahụ ka ọ ga-anabata dịka di ya eze gwa nwa ya bụ adaeze okwu si ya mba ya were jiri aka ghọta ezigbote mmadụ ya ejina ehi were jiri maka ya wee ghọta di mana adaeze jụrụ ajụ si mba na ọ sọọsọ onye ga-eji ehi ka ọ ga-anabata dịka di ya ụmụ nwoke dị iche iche wee na-abịa na-arịọ adaeze ka ha nụọ ya ọ jụ ihe a ka adaeze mekatara chi na-eji na-efo chi na-eji na-efo adaeze aghọtaghị ofu onye maka na o nweghị onye nwere ike iji ehi wee bịa akụkọ wee ruo mbe ntị mbe wee kwuo sị na ya bụ mbe ga-eje n'obodo orimango a jee nụta adaeze ndị enyi mbe wee chịba ya ọchị si ya na ọ gaghị ejewu na ọ gaghị emewu ihe dị ya n'ime mbe wee kwadote wee jebe n'orimango be na be eze mgbe o jeruru be eze o kene eze wee gwa eze ebumnuche ya eze chịkwaa ya ọchị si ya na ada ya nwaanyị si na ọ bụ sọọsọ onye ga-eji ehi bịa ka ọ ga-anabata dịka di ya ọma eze mbe wee sị eze na nsogbu adịrọ na ọ ga-eje nachiatakwa azụ mbe nwere ezigbote ọyị ya bụ ehi o wee jere kọrọ ehi si ya na eze orimango chọrọ ịfụ ehi ka o kenee ehi n'ihi na ehi bụ anụ buru nnukwu ibu ehi enweghị akọ na uche dịka mbe obi wee ju ya ụtọ na aṅụrị na eze chọrọ ka o kenee ya maka na ọ bụ anụ buru nnukwu ibu o wee gwa mbe si na ọ ya-eso ya wee jee ka e jere ka eze kenee ya ha eruo mbọsị oge a kara aka ha ga-eje mbe wee kpọrọ ehi wee gaba ha rute n'ọnụ ama eze ka ha na-achọdo iru n'ọnụ ama eze mbe agwa enyi sị ya biko na ya bụ mbe a na-akwa na-agasi ike na ehi ya ukwu na ya ka ya bụ mbe rugoro ya n'elu ka o nwee ike ka anyị wee nwee ike ịgasi ike n'ihi na ha ga-anachakwa azụ ụbọchị ahụ ehi wee kwere mbe wee magoro n'elu ehi ha wee na-achọ irute n'ọnụ ama eze mbe wee tie gụba egwu sị nna m eze apata m enyi nna m eze apata m enyi enyi wee jụọ ya sị ị sị na ịpata onye mbe kwuo

ọ kwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na-eso m n'azụ enyi na-aga na-eso m n'azụ gwogwogwo mbe ha wee na-aga enyi wee jụọ mbe sị ya kedu ụdị egwu ọ na-agụ ọ sị ya mba na egwu e ji ekene ehi n'ihi na ọ batawago n'obe eze enyi wee ṅụrịa wee chee na ihe mbe na-agwa ya bụ eziokwu ha na-erute n'ebe eze nọ mbe agụkwa egwu ahụ ọzọ ka ọ gụsịara ya ọ hafee ehi n'aka eze eze wee were akpọpụta ada ya nwaanyị hafee mbe n'aka otu a ka mbe si wee were oke amamihe ya wee nụta ọmarịcha bụ ada eze